Agus anois ar an líne tá an Comhairleoir Clodagh Ní Mhuirí ó Fhine Gael. A Clodagh, fáilte go dtí an clár. Go raibh míle maith agat, Darren, agus go raibh maith agat as an gcuireadh. Ok, a Clodagh, is é is é seo an chéad uair dom agallamh raidió a dhéanamh leat. De bharr seo, an féidir leat ar dtús, a Clodagh, beagáinín faoi do chúlra a insint dom agus a insint dom conas tá ag éirí leat agus tú i do Chomhairleoir?
Is féidir, cinnte. So, thosaigh mise ar an gcomhairle i, díreach i mí na Nollag seo caite, nuair a toghadh Naoise Ó Muirí chuig an Dáil agus ghlac mise a áit ar an gcomhairle. Agus bíonn orm a rá réasúnta minic ag an am seo, nach bhfuil mé gaolta leis, de bharr an tsloinne glacann gach éinne leis, leis sin. Ach tá ag éirí go maith liom go dtí seo, is dócha, lasmuigh den pholaitíocht. Táim ag obair le eagraíocht

Agus yeah, is is dócha gur gur sin an an cúlra is tábhachtaí faoi láthair. Ach tá ag éirí go maith liom leis an gcomhairle. Go raibh maith agat as an gceist a chur. Tá sé gnóthach, go cinnte, agus ag iarraidh coinneáil suas le gach rud, ach tá sé an-shuimiúil mar phost, agus tá sé iontach an deis a bheith ann, is dócha, tionchar éigin dearfach a bheith againn ar an gcathair agus ar an gceantar. agus you know bíonn go leor ar siúl i gcónaí so bíonn sé suimiúil gach uile lá. Yeah, luaigh tú, tá fhios agam go bhfuil tú ag obair le Gaeloideachas, tá tú ag obair le Gaeloideachas roinnt blianta anuas, tá go leor agallaimh raidió déanta agam go háirithe le Clare Spáinneach, you know. Ar fheabhas. Ní dhearna mé agallamh léi le tamall ach tá aithne agam uirthi anyways. Ok, agus luaigh tú Gaelcholáiste Reachrann, sin ceann de na fáthanna a chuaigh mé i dteagmháil leat inniu. An féidir leat a rá liom, a Clodagh, cad é an nuacht is déanaí maidir le foirgneamh nua a chur ar fáil do Ghaelcholáiste Reachrann i nDomhnach Míde? Bhuel, is dócha gur rud é seo atá á ardú i gcónaí, ach Go háirithe le b'fhéidir bliain anuas, tá an-obair á dhéanamh ag grúpa tuismitheoirí leis an gceist a choinneáil ar an gclár oibre. Bhí an-chuid oibre déanta acu roimh an olltoghchán ach go háirithe. Bhí bhí agóid lasmuigh den scoil ag an bpointe sin agus chinntigh sé sin go go mbeadh sé ar chlár oibre aon Teachta Dála a toghadh sa cheantar seo. Agus tá an cúigear acu á ardú go leanúnach. Now ó thaobh an uasdátú is déanaí, is dócha go raibh muid ag súil go mbeadh níos mó nuachta ann ag an bpointe seo. Bhí bhíodar ag súil go mbeadh an próiseas tosaithe ó thaobh an cuireadh chun tairisceana, an tender, i mí Meán Fómhair agus tá muid ag fanacht ar uasdátú air sin faoi láthair. De réir mo thuisceana, tá athbhreithniú á dhéanamh ag oifigigh sa Roinn Oideachais ar ar chúrsaí mar a bhaineann leis an scoil faoi láthair agus nuair atá sé sin críochnaithe, nuair atá an t-athbhreithniú déanta acu, beidh siad in ann bogadh chun cinn leis an bpróiseas tairisceana. Ok.
Chuala mé Naoise ag caint faoi seo sa Dáil roinnt míonna ó shin, ach tá cás maith ann go bhfuil éileamh do Ghaelcholáiste nua sa bhreis a bheith ann i ndáilcheantar Chuan Bhaile Átha Cliath Thuaidh, nach bhfuil, a Chlodagh?
Is dócha go bhfuil, agus tá roinnt bunscoileanna ann agus is rud é seo is dócha atá ardaithe mar fhadhb timpeall na tíre, go bhfuil b'fhéidir níos mó roghanna ann ag an mbunleibhéal ó thaobh scoileanna lán-Ghaeilge de ach nuair a thagann páistí chuig rang a cúig nó rang a sé nach mbíonn b'fhéidir an rogha céanna acu, b'fhéidir nach bhfuil Gaelcholáiste ina gceantar. Tá. Tá an t-ádh linn i mbealach amháin i mBaile Átha Cliath go bhfuil sé níos éascaí taisteal ó bhaile amháin go baile eile agus go bhfuil daonra níos mó ann so tá sé níos cóngaraí. Mar shampla, like, nuair a bhí mise ag freastal ar Ghaelcholáiste Reachrann, bhí daoine ag teacht ó Bhaile Brigín, ó Chontae na Mí, ón mBaile Bhocht agus ó go leor áiteachaí timpeall ar Bhaile Átha Cliath so tá níos mó den deis sin ann. an próiseas ó thaobh scoileanna a bhunú, tá sé deacair, bíonn sé bunaithe ar an líon fás a thagann ar an daonra. So is dócha an tosaíocht atá ann faoi láthair ná go mbeadh foirgneamh buan ann agus um na na hacmhainní ceart don Ghaelcholáiste atá againn sa cheantar faoi láthair agus nuair atá sé sin socraithe um, cinnte bheadh spéis againn breathnú ar na féidireachtaí maidir le le Gaelcholáiste nua a bhunú. Hm, agus just ag smaoineamh faoi, em, agus b'fhéidir gur chóir duit do hata Gaeloideachas a chur ort anseo, ach an bhfuil fhios agat, an bhfuil aon nuacht freisin faoi an, em, obair atá ag dul ar aghaidh le blianta ar son polasaí oideachas don lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht, an bhfuil fhios agat? Tá uasdátú air sin. Actually, tá sé le foilsiú, an polasaí nua sin, ar an Déardaoin. So an tseachtain seo beidh sé sin againn. So táim ag súil len é a fheiceáil agus is dócha is trua nár foilsíodh dréacht den pholasaí sin roimh ré ionas go mbeadh deis ag na heagraíochtaí Gaeilge agus na heagraíochtaí oideachais aiseolas a thabhairt don Roinn. Ach beidh le feiceáil céard atá ann agus cén tacaíochtaí a chuirfear ar fáil dos na scoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht. Tá polasaí oideachais Gaeltachta ann le cúpla bliain anuas agus tá ag éirí go maith leis sin ach dar ndóigh tá tacaíochtaí fós ag teastáil dos na scoileanna lasmuigh den Ghaeltacht. Ach beidh sé suimiúil mar sheoladh, mar atá an polasaí sin le foilsiú agus ag an am céanna tá polasaí le foilsiú maidir leis an nGaeilge sna scoileanna meán Bhéarla so beimid ag coinneáil súil ar sin chomh maith. An bhfuil an ceann eile á fhoilsiú ar an Déardaoin seo freisin, an bhfuil a fhios agat? Tá, maidin Déardaoin.
beidh an dhá cinn á fhoilsiú Déardaoin. Sin suimiúil. Yeah, craolfar an t-agallamh seo Tuatha ar an Déardaoin so beidh sé an-suimiúil dom fáil amach. Tá áthas orm gur labhair mé leat, gur chuir tú mé ar an eolas agus ár n-éisteoirí go bhfuil, go mbeidh na dhá pholasaí sin á sheoladh, you know.
Cinnte, agus is dócha just ag teacht ar ais chuig Gaelcholáiste Reachrann just theastaigh uaim a rá go bhfuil sé ar chlár oibre na bpolaiteoirí ar fad sa cheantar seo. Dar ndóigh tá nasc pearsanta agam leis an scoil de bharr gur iarscoláire mé ach caithfidh mé a rá go bhfuil an cúigear teacht, an-obair ar siúl ag an gcúigear Teachtaí Dála chun é seo a ardú go leanúnach. Tuigim, bhí mé ag labhairt le Naoise le déanaí faoi agus tuigim go bhfuil seisean á ardú go leanúnach leis an Aire Oideachais Helen McEntee ach chomh maith leis sin tá sé tar éis é a ardú cúpla uair leis an Tánaiste féin so tuigeann siad ar fad an tábhacht a bhaineann leis an tionscadal seo agus cé chomh fhada is go bhfuil pobal na scoile ag fanacht ar fhoirgneamh buan so is dócha Táim níos dóchasaí an uair seo. Chuala mé geallúintí fiú nuair a bhí mise ar scoil agus ar an mbunscoil go raibh foirgneamh le teacht, ach de bharr go bhfuil na polaiteoirí ar fad aontaithe air seo agus á ardú go leanúnach, agus dar ndóigh na tuismitheoirí ag cinntiú freisin go bhfanann sé ar an gclár oibre, táim dóchasach go mbeidh dul chun cinn déanta againn an babhta seo.